Ụmụ akwụkwọ na ọhaneze ndị ọma na-ege ntị, ndewonu. Nnọọ n'ọmụmụ asụsụ Igbo nke ụbọchị taata. Abụ m Odoziakụ Livina Ọkpala nke ngalaba asụsụ na omenala Igbo na St. Charles College nke dị n'Ọnịcha. N'ihu ọmụmụ ihe anyị nke ụbọchị taata, isiokwu anyị bụ akara ụdaolu nke bekee kpọrọ tone marking. Tupu anyị abanye kpọmkwem n'ọmụmụ ihe nke ụbọchị taata, ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na unu chọpụta mara ihe ndị unu kwesịrị ịmụta tupu ọmụmụ ihe a na-abịa na njedebe. Nke ọ ga-abụ na nwata akwụkwọ ọbụla nke sonyere nke ọma n'ọmụmụ ihe nke ụbọchị taa ga-enwe ike kọwaa ha niile. Na mbụ, tupu ọmụmụ ihe a abịa na njedebe, unu ga-enwe ike kọwaa akara ụdaolu. Ọzọ, Unu ga-akpọpụta ụdị akara ụda olu atọ e nwere n'asụsụ Igbo. Nke atọ, unu ga-ekwu mkpụrụ abịịdị ndị na-ebu akara ụda olu n'asụsụ Igbo. N'ikpeazụzi, unu ga-enwe ike tinye akara ụda olu na mkpụrụ okwu dị iche iche. Ugbu a ka anyị banye n'ọmụmụ ihe anyị n'uju. Gịnị bụ akara ụda olu? Akara ụda olu bụ akara a na-etinye na mkpụrụ okwu iji zipụta ụda na nghọta mkpụrụ okwu nwere. anyị maara na asụsụ Igbo bụ asụsụ nwere ụda nke bụ na mgbe ị na-akpọpụta ọtụtụ okwu mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo ị ga-achọpụta na mgbe ị na-akpọ ofu okwu ụfọdụ olu gị na-arị elu mgbe ị na-akpọ ụfọdụ olu gị na-abịa ala mgbe ụfọdụ kwa ọ dịka ọ nọ n'etiti ọ dịghị elu nke ọ na-adị ala ihe ọ pụtara bụ na mgbe anwa olu gị dị elu o nwere akara e kwesịrị itinye ya mgbe ọ dị ala o nwekwazịrị nke e kwesịrị itinye ya mgbe ọ nọ n'etiti ọ dịghị elu nke ọ na-ada ala o nwere akasị- akara e kwesịrị iji wee gosi ya ọ bụghị naanị nke ahụ Anyị ga-amatakwa na o nwere ọtụtụ mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo nke nwere otu ụdị nsụpe mana mpụtara ma ọ bụ nghọta ha dị iche iche. Ịma atụ, okwu dịka akwa, akwa, akwa, akwa. Ị ga-ahụ na mkpụrụ okwu ndị a m kpọpụtara ugbu a nwere otu ụdị nsụpe mana mpụtara na nghọta ha dị iche iche. Ọ bụrụ na etinyeghị ya akara ụda olu, onye chọrọ onye hụrụ ebe e dere akwa nwere ike kpọọ ya akwa, onye hụrụ ebe e dere akwa nwere ike kpọọ ya akwa. ọzọkwa o nwekwa mkpụrụ okwu dị ka isi isi isi isi ị ga-ahụ na mkpụrụ okwu ndị a niile na nsụpe ha mere gịnị bụ otu mana mpụtara ha dị iche iche ọ bụ na mkpụrụ okwu ndị a niile ka ọ kacha mkpa na a ga na-etinye akara ụda olu a iji wee gosi ihe nke ọbụla n'ime ha pụtara maka na i tinye ya akara ụda olu ọ bụghịzi onye hụ akwa ọ kpọọ ya akwa ma ọ bụ onye hụ isi ọ kpọọ ya isi ihe ọzọ dịkwa mkpa anyị ga-amata maka akara ụda olu anụnwa bụ na ọ bụghị n'elu mkpụrụ edemede ọbụla masịrị gị ka a na-etinye ya ebe a na-etinye akara ụda olu bụ n'elu mkpụrụ edemede ndị bụ ụda ume kedu ihe e ji akpọ ya ụda ume ihe e ji akpọ ya ụda ume bụ maka na ha na-enwe ụda ọ bụ ha na-enye mkpụrụ okwu ndị ọzọ mkpụrụ mgbochi ume ụda na mkpụrụ okwu kedu ụda ume ndị ahụ ha dị asatọ a ị ọ ụ e i o u mkpụrụ okwu asatọ ndị a abịdị ndị a m kpọpụtara ugbu a ka a na-akpọ ụda ume mgbe ọbụla ị hụrụ ha na mkpụrụ okwu ọ bụ ha ka a na-etinye akara ụda olu n'elu ya anaghị etinye akara ụda olu na mgbochi- mkpụrụ okwu ndị bụ mgbochi ume ọzọkwazị o nwekwazịrị abịdị mkpa ndị a na-akpọ myiri ụda ume ndị ahụ bụ myiri ụda ume bụ mi na ni ha dị abụọ n'asụsụ Igbo mi na ni ihe e ji akpọ ha myiri ụda ume bụ maka na ha na-enwe ụda dịka gịnị ụda ume a na-etinyekwuazị akara ụda olu na mkpụrụ abịdị ndị ahụ ihe ọ pụtara bụ na mkpụrụ abịdị a na-etinye akara ụda olu na ya n'asụsụ Igbo dị iri ụda ume asatọ na myiri ụda ume abụọ mi na ni ọzọkwuazị ọ bụkwazị n'elu mkpụrụ edemede ndị a ka a na-etinye ya ọ bụghị n'akụkụ mgbe ị na-etinye akara ụda olu etinyekwana ya n'akụkụ ebe ị ga-etinye ya bụ n'elu ndị mkpụrụ edemede ndị a m kpọrọ gịnị ụda ume anaghị etinye ya n'akụkụ ha anaghịkwa etinye ya n'elu mkpụrụ edemede ndị bụ mgbochi ume Ugbu a, anyị ga-elebazi anya n'ụdị akara ụdaolu atọ e nwere n'asụsụ Igbo. E nwere ụdị akara ụdaolu atọ n'asụsụ Igbo. Ha bụ ụda elu, ụda ala na ụda nsụda. Kedu ka e si akanye ha? Mgbe ị na-achọ ide ụda elu, ị ga-ebido n'akụkụ aka ekpe gị wetuo aka gị ala wee selie ya elu n'akụkụ aka nri. Mgbe ị na-ede ụda ala, Ị ga-ebido n'elu akụkụ aka ekpe wee sedaa ya ala n'akụkụ aka nri. Ebe ụda nsụda na-adị ka akara uhie, ọ dịghị elu nke ọ na-adị ala. Ọzọkwazi, a na-etinye akara ụda elu mgbe ị na-ekwu okwu ị chọpụta na olu gị na-arị elu. Ụda ala bụ mgbe ị na-ekwu okwu ị chọpụta na olu gị na-abịa ala. ebe ụda nsụda bụ mgbe ị chọpụtara na olu gị adịghị elu nke ọ na-adị ala tupu anyị agakwa n'iru ọ dị mkpa ka anyị mata ihe ụfọdụ gbasara ụda nsụda a. nke mbụ ụda nsụda anaghị anọ na mmalite mkpụrụ okwu ọzọkwa ụda nsụda anaghị esote ụda ala na mkpụrụ okwu igbo o nwere ike isote ụda elu ma ọ bụ ụda ala ibe ya mana ọ naghị esote ụda ala Ugbu a, anyị ga-abanyezi n'itinye akara ụda olu na mkpụrụ okwu dị iche iche. Anyị ga-amalite na mkpụrụ okwu ndị nwere naanị ụda elu. Ma tupu anyị emee nke a, ọ ga-amasị m ma ị mata ihe ụfọdụ ga-enyere anyị aka n'ịmụta nke a nke ọma. Nke mbụ bụ na anyị ga-akpọ ụda elu mii kpọọ ya mii ị hụ na ọ dị olu gị na-arị elu ka ị na-akpọ mii anyị ga-akpọ ụda ala doo ị hụ na olu gị na-abịa ala ọ bụ ị kpọkata ya doo ị kpọọ ya doo ị ma na ị ga-ada ihe a na-akpọ ya bụ gịnị doo ụda elu mi ụda nsụda re soro m kpọọ ya ụda elu bụ gịnị mi ụda ala bụ gịnị doo ụda nsụda bụ gịnị re ọzọkwazi iji nyere anyị aka na itinyeta akara ụda olu a nke ọma mgbe anyị na-etinye ya anyị ga-akpọpụta mkpụrụ okwu ọbụla nwayọọ nwayọọ ka i wee nwee ike chọpụta ụda ole dị na mkpụrụ okwu ahụ ị kpọọ ya ọsọ ọsọ ị nwere ike gaa enwetacha ụda ndị ahụ ọzọzi anyị kpọpụtacha mkpụrụ okwu ahụ anyị ga-asụ ya n'ude ọ kwa ị ma ihe bụ ịsụ n'ude anyị ga-akpọ ya n'ime akpịrị anyị ka o wee nyere anyị aka ka anyị mara ụda o nwere mgbe ahụ ị na-akpọ ya n'ime akpịrị ka ị ga-achọpụta ma ọ bụ mi ka ọ do ka ọ re ka ị kpọpụtara n'ime ya ugbu a nụnwa anyị ga-ebidozi itinye akara ụda olu okwu mbụ anyị ga-etinye akara ụda olu a na ya bụ o go lo go kwuo ya ogologo ugbu a ka anyị sụọ ya n'ude m m m m ọzọ m m m m ị hụ na ugbu a anyị na-asụ ya n'ude na ọ dị ka ya na-asị mi mi mi mi ihe ọ pụtara bụ ogologo a nwere akara ụda olu anọ kedu ụda ọ bụ mi mi mi mi gịnị bụ mi mi bụ gịnị ụda elu ihe ọ pụtara bụ na ihe dị na ogologo a bụ ụda elu ụda elu ụda elu ụda elu ị hụ na ebe e tinyere ya n'elu o o o o maka na ha bụ gịnị ụda ume okwu ọzọ anyị ga-etinyekwa akara ụda olu na ya bụ akwụkwọ kwuo ya akwụkwọ ka anyị sụọ ya n'ude m m m ọzọ m m m ị hụ na mgbe ị na-asụ na ọ dị ka ị na-asị mi mi mi ihe ọ pụtara bụ na akwụkwọ nwere akara ụda olu atọ kedu n'elu ebe e tinyere ya a ụ na ọ ọ bụghịkwa n'elu kw ma ọ kw maka na ha bụ gịnị mgbochi ume ọzọ bụ nkụzi kwuo ya nkụzi ka anyị sụọ ya n'ude m m m ọzọ m m m kedu ihe ọ pụtara mi mi mi ụda elu ụda elu ụda elu kedu ebe e tinyere ya n'elu n ụ na i ọzọ bụ aka hand aka ka anyị sụọ ya n'ude m m kedu ihe ọ pụtara mi mi ụda elu ụda elu n'elu a na a ọzọkwa bụ akwa cry akwa ka anyị sụọ ya n'ude m m kedu ụda o nwere mi mi mi bụ gịnị ụda elu ụda elu ọzọzi bụ oke male oke ka anyị sụọ ya n'ude m m kedu ihe ọ pụtara mi mi mi bụ gịnị ụda elu ụda elu n'elu o na e n'ikpeazụzi imi imi kedu ihe ọ pụtara m m kedu ụda o nwere ụda elu ụda elu mi na mi ọzọzi bụ n'okwu ndị nwere naanị ụda ala anyị chetakwara ihe m kwuru na anyị ga-akpọ ụda ala ka o wee nyere anyị aka n'itinye ya nke ọma anyị ga-akpọ ụda ala do gịnị do ị hụ na olu gị na-eme gịnị na-abịa ala okwu mbụ anyị ga-etinye ya na ya bụ ndidi kwuo ya ndidi ka anyị sụọ ya n'ude m m m kedu ihe ọ pụtara do do do ihe ọ pụtara bụ na ndidi nwere ụda ala ụda ala ụda ala kedu n'elu ebe a ga-etinye ya n i na i ọ bụrụ i tinye n'elu d ị ma na ị dawara isi maka na d na d bụ gịnị mgbochiume ọzọ bụ nkata nkata sụọ ya n'ude m m m kedu ihe ọ pụtara do do do ihe ọ pụtara bụ na nkata nwere ụda ala ụda ala ụda ala n'elu n a na a ọzọzi bụ richara ka anyị sụọ ya n'ude m m m kedu ụda o nwere do do do kedu ebe a ga-etinye ya n'elu i a na a nke anọ okike okike ka anyị sụọ ya n'ude mm, mm, mm. kedu ihe ị na-akpọ mgbe ị na-asụ ya n'ude do do do do bụ gịnị ụda ala ụda ala ụda ala n'elu o i na e ọzọzi bụ akwa akwa bed ka anyị sụọ ya n'ude mm, mm, mm, mm. kedu ụda o nwere do do ụda ala ụda ala n'elu a na a nke ọzọzi bụ oke share oke kedu ihe ọ pụtara Mm, mm, mm, mm. ụda ala ụda ala n'ikpeazụzi isi ka anyị sụọ ya n'ude Mm, mm. kedu ihe ọ pụtara do do ụda ala ụda ala ọzọzi anyị ga-etinyezi akara ụda n'okwu ndị nwere ụda nsụda dịka m gwara ụnụ ihe eji mara ụda nsụda nke mbụ ọ naghị anọ na mmalite mkpụrụ okwu ọzọ ọ naghị esote ụda ala mana o nwere ike isote ụda elu ma ọ bụ ụda nsụda ibe ya ọ bụrụ na ị hụrụ ụda nsụda na mmalite mkpụrụ okwu ị ma na etinyetaghị akara ụda olu ahụ nke ọma ọ naghịkwa esotekwuazị ụda ala ugbu a ka anyị gaa n'iru n'itinye n'okwu ndị a nke mbụ bụ agụ a gụ dịka m gwara ụnụ anyị ga-akpọ ụda nsụda re a gụ ka anyị sụọ ya n'ude m m mi re ị hụrụ ya mi re ụda elu ụda nsụda ọzọ bụ ebe beetle ebe na-ata ji ebe ka anyị sụọ ya n'ude m m kedu ihe ọ pụtara mi re ụda elu ụda nsụda n'elu e na e ọzọ bụ isi to cook isi nri isi ka anyị sụọ ya n'ude m m kedu ihe ọ pụtara mi re ụda elu ụda nsụda ọzọ bụ ego ego ka anyị sụọ ya n'ude m m kedu ụda ọ nwere mi re mi bụ ụda elu re bụ gịnị ụda nsụda ọzọ bụ ero e ro ka anyị sụọ ya n'ude m m m m kedu ihe ọ pụtara mi re ụda elu ụda nsụda ọzọ bụ igwe king igwe kedu ihe ọ pụtara m m mi re ụda elu ụda nsụda n'ikpeazụ zụ ịṅụ to drink ịṅụ ka anyị sụọ ya n'ude mi re kedu ihe ọ pụtara ụda elu ụda nsụda ugbu a anyị ga-elebata anya n'itinye akara ụda olu n'okwu ndị nwere ụda elu ụda ala na ụda nsụda nke mbụ bụ ọkụkọ kwuo ya ọkụkọ ka anyị sụọ ya n'ude mm, mm, mm. ọzọ mm, mm, mm. kedu ihe ọ pụtara do mi do ọzọ do mi do anyị ma na do bụ gịnị ụda ala mi bụ gịnị ụda elu do bụ gịnị ụda ala ihe ọ pụtara bụ na ọkụkọ nwere ụda ala ụda elu ụda ala ebe a tinyere ya bụ n'elu ọ ụ na ọ nke ọzọ bụ a gi di soro m kpọọ ya a gi di sụọ ya n'ude m m m ọzọ m m m kedu ihe ọ pụtara do do mi dịka anyị mara na do bụ gịnị ụda ala mi bụ gịnị ụda elu ihe ọ pụtara na agidi nwere ụda ụda ala ụda ala na ụda elu n'elu a i na i ọzọ bụ elu igwe kwuo ya elu igwe ka anyị sụọ ya n'ude m m m m ọzọ m m m m kedu ihe ọ pụtara mi mi mi re ọzọ mi mi mi re kedu ụda o nwere ụda elu ụda elu ụda elu na ụda nsụda ọzọ bụ ncheta kwuo ya ncheta ka anyị sụọ ya n'ude m m m i mego ya m m m kedu ụda o nwere mi do mi ihe ọ pụtara bụ na ncheta nwere ụda elu ụda ala ụda elu ụda elu nke mbụ dị n'elu n maka anyị ma na n bụ gịnị yiri ụdaume nke abụọ dị n'elu e ebe nke atọ dị n'elu a ọzọ bụ ụgbọ ala kwuo ya ụgbọ ala ka anyị sụọ ya n'ude m m m m ọzọ m m m m kedu ihe ọ pụtara mi mi do do ọzọ mi mi do do kedu ihe ọ pụtara ụda elu ụda elu ụda ala ụda ala nke ọzọzi bụ ụda olu kwuo ya ụda olu ka anyị sụọ ya n'ude mm, mm, mm, mm. ọzọ mm, mm, mm, mm. kedu ihe ọ pụtara do do mi re ọzọ do do mi re kedu ụda o nwere do bụ gịnị ụda ala do zi bụ gịnị ụda ala mi bụ gịnị ụda elu re bụ gịnị ụda nsụda ihe ọ pụtara na ụda olu nwere akara ụda anọ n'elu ụ ụda elu ụda n'elu ụ ụda ala n'elu a ụda ala n'elu o ụda elu n'elu u ụda nsụda ọzọzi bụ akwalite kwuo ya akwalite ka anyị sụọ ya n'ude m m m m ọzọ m m m m kedu ụda ọ- mgbe ị na-asụ ka i chepụta kedu ụdị pụta ị fụ na-apụta gị n'ọnụ mi do mi mi ọzọ mi do mi mi ihe ọ pụtara bụ na akwalite nwere ụda elu ụda ala ụda elu ụda elu ọzọzi bụ aṅụlị ọzọ aṅụlị ka anyị sụọ ya n'ude m m m ọzọ Mi bụ gịnị? Ụda elu. Do bụ gịnị? Ụda ala. Mi bụ gịnị? Ụda elu. Ihe ọ pụtara bụ na Aṅụrị nwere ụda elu, ụda ala, ụda elu. N'ebe a ga-etinye ụda elu dị na elu a, ụda ala dị n'elu ụ, ụda ala dịkwa ụda elu dịkwazị n'elu ị. Ọzọ bụ dabere, kwuo ya dabere ka anyị sụọ ya n'ude m m m. Ọzọ m m m kedu ihe ọ pụtara do mi mi ọzọ do mi mi kedu ihe do mi mi kedu ihe ọ pụtara ụda ala ụda elu ụda elu nke ikpeazụzi bụ mgbede kwuo ya mgbede ka anyị sụọ ya n'ude m m m ọzọ m m m kedu ụda ọ nwere mi do do kedu ihe ọ pụtara ihe ọ pụtara bụ na mgbede nwere ụda elu ụda ala ụda ala kedu ebe a ga-etinye ya? n'elu mi n'elu e na n'elu e Ugbu a anyị ga-elebata anya n'uru akara ụdaolu baara anyị n'asụsụ Igbo. Na mbụ, akara ụdaolu na-eme ka mkpụrụ okwu nwee nghọta a chọrọ. Maka na mgbe i dechara okwu tinye ya akara ụdaolu, onye ọbụla hụrụ okwu ahụ amaala nghọta ihe okwu ahụ pụtara. Ọ gaghị asịwa ma ọ bụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Ọzọkwazị, ọ na-eme ka a ghara inwe mgbagwoju anya mgbe a na-agụpụta mkpụrụ okwu ndị nwere otu ụdị nsụpe mana mpụtara ha dị iche iche. Dịka m gwarala ụnụ na mbụ, na okwu dịka akwa, akwa, akwa akwa ọ bụrụ na i tinye ya akara ụda olu o nweghị onye ga-ahụ ebe i dere akwa tinye akara ụda olu kpọba ya akwa maọbụ ebe i dere akwa kpọba ya akwa ọ ga-eme ka nghọta nke ọbụla n'ime ya pụta ihe nke ọma a gaghị enwe mgbagwoju anya ọbụla n'ihe ọ pụtara na nchịkọta N'ọmụmụ ihe nke ụbọchị taa, anyị kọwara akara ụdaolu dịka akara a na-etinye na mkpụrụokwu dị iche iche iji zipụta ụda na nghọta mkpụrụokwu ahụ nwere. Anyị kpọpụtakwazịrị ụdị akara ụdaolu atọ e nwere n'asụsụ Igbo nke gụnyere ụda elu, ụda ala na ụda nsụda ma kọwakwazị ka e si etinye nke ọbụla n'ime ha na mkpụrụokwu. Ma otu ihe ị gaghị echefu bụ na mgbe ị na-etinye ụda akara ụda olu ndị a na mkpụrụ okwu ọ ga-abụrịrị n'elu abịdịị ndị ahụ anyị kpọrọ aha nke bụ ụda ume asatọ na myiri ụda ume abụọ dịka e- dị na ọmụmaatụ ndị anyị nyere mgbe anyị na-akụzi ya ọ gaghị abụ n'akụkụ i dekwaa ya n'akụkụ ya ma ọ i dechaa mkpụrụ okwu dezie akara ụda olu o nwere n'akụkụ ya ị ma na ị dawara isi ebe ị ga-etinye ya bụ na ị ga-achọpụta ụda ume liile dị na mkpụrụ okwu ahụ na myiri ụda ume dị ya tinye akara ụda olu n'elu ha n'otu na otu a naghị etinye ya n'akụkụ mkpụrụ okwu ma i dechaa mkpụrụ okwu i dezie akara ụda olu n'akụkụ ya nke a dị nnukwute mkpa maka na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ na-abụ ha dechaa mkpụrụ okwu ha bịa n'akụkụ ya dere gị akara ụda olu o nwere ị ga-agba mbọ tinye ya n'elu ụda ume na myiri ụda ume ka a ma na ị chọpụtara ebe ụda ụda ndị ahụ kwesịrị ịdị n'ikpeazụzi Dịka anyị na-abịa na ngwụcha ọmụmụ ihe nke ụbọchị taata, ọ ga-amasị m ma i detuo ajụjụ ndị a ma zaa ha n'otu n'otu. Nke mbụ, kọwaa akara ụda olu. Nke abụọ, depụta ụdị akara ụda olu atọ e nwere n'asụsụ Igbo. Nke atọ, depụta mkpụrụ abịịdị ndị na-ebu akara ụda olu. Nke anọ, tinye akara ụda olu n'okwu ndị a: mmegbu, chepụta, akịdị. ụlọ house nzube nkuzi mmiri ije to go okwukwe faith na eze king ọ bụrụ na ị zachaa ajụjụ ndị a ị ga-ezitere m ya n'akara ekwentị wasapụ m n'akara nke bụ 080688571 18 ebe a ka anyị ga-akwụsị ọmụmụ ihe nke ụbọchị taata ka emesịa nụ